Tsono titatha kuphunzira kuti depression ndi matenda, si ulesi kapena kufooka chabe, tiyeni tione chifukwa chani anthu amatha kukhala depressed kapena kuti amatha kukhala ndi nkhawa. Pali kupenekera kosiyanasiyana kapena kuti ma theory osiyanasiyana. Kupenekera koyamba kapena kuti theory number one ndiko kuti mankhwala kapena kuti mamesenjala aja taphunzira a mu ubongo aja achina serotonin, dopamine, norepinephrine akakhala kuti ena achepa kapena kuti ena achuluka kapena kuti sakubalansa bwinobwino mu ubongo mwathu munthu umatha kukhala ndi nkhawa mwachitsanzo tiyeni titenge serotonin amene ali minister of enjoyment wa m'thupi mwathu kapena kuti mesenjala wa chisangalalo. Ngati thupi lathu silikutulutsa serotonin wokwanira, kapena mwina likumugayagaya serotonin kwambiri kuti asamapezeke kwambiri mu ubongo mwathu, munthu umatha kukhala ndi nkhawa. Imeneyi imatchedwa kuti hormonal imbalance kapena kuti mankhwala a mu ubongo sakubalansa. Mankhwala ambiri amene amakupatsani kuchipatala mukakhala kuti muli ndi depression amachulukitsa mankhwala kapena kuti mamesenjala a chisangalalo m'thupi mwanu monga ngati serotonin. Theory number 2 ndi ya m'maganizo kapena kuti psychological. Ubongo wathu umapanga zomwe ife tauuza ndipo tikamakamba kwambiri zinthu zoyipa, mawaya a mu ubongo mwathunso amapanga zinthu zofanana ndi zomwe tikuyankhula zija. Chinkana amati Mawu amalenga. Kwa anthu amene mmakonda ma homework, muwerenge za neuroplasticity ndipo muzandiuze kuti mwapeza chani pa zimenezi. Ngati mufuna ine ndikufotokozereni, video imeneyi muipange share 100, ikhale ndi 100 shares, ndiye ine ndikufotokozerani za neuroplasticity, ndikuuzeni zomwe ubongo wathu umachita. zoopsatu kwabasi tili pa zamaganizo pamenepa kapena zochitika m'mutu mwathumu palinso kupenekera kwina komwe amakunena kuti phunzira kukhala osathandizika kapena kuti learned helplessness chitsanzo mbuzi mwakhala mukuyimangirira kwa one week inali pa mtengo tsopano mwayimasula mupezeka zoti mbuzi ija m'malo moti imasuke iziyenda ikhalabe pompaja ikhalabe pompaja chifukwa kuti yaphunzira kuti iyoyo ndiyosathandizika anthu tilipo ambiri amene timanena kuti koma ndikazangopita kunja ndikazangopita kunja ndizapanga chakuti chakuti ndizikagobola ndizikapanga izi zambirimbiri koma amapeza kuti mwayi umene uja ukapita wapita kunja kuja munthu ukanikabe kutukuka chifukwa cha learned helplessness kuphunzira kusathandizika kuja nde olo tiime panzere pa 16 september kuvotera president yemwe ife tikufuna kaya ndi mp kaya ndi khansala ngati mutu mwathu mawaya analumikizisa kuti ndife anthu osathandizika we have learned helplessness voti yanu ili chabe Kupenekera kwa chitatu kapena kuti theory number 3 ndi ya social and environmental factors kapena kuti zochitika m'moyo mwathu. Umphawi, njala, kusowa kwa ntchito, zonsezi zitha kutipangisa kuti tikhale ndi nkhawa. Komanso ngati chinthu china chake chinakuchitikira kapena chakuchitikira, kuzunzidwa ndi okulera, kugwililiridwa, nkhondo imene, kutaya okondedwa, kapena kuti pa chizungu trauma. Zimenezi pangatalike bwanji, munthu umatha kudzakhala ndi nkhawa. Kukhala wekha komanso kupanda support kapena kuti loneliness and lack of support, zimenezinso zitha kutipangisa kuti tikhale ndi nkhawa. Kukanidwa, kusekedwa, olo kusamvedwa, munthu ukayankhula za mavuto ako kapena za kuwawidwa kwako. Zonsezi zimathanso kutiyika ife pa chiopsezo chokhala ndi nkhawa. komanso za m'magazi kapena kuti zoyamwira ngati kholo lako kapena mkulu wako, mlongo wako, mng'ono wako anadwalako matenda amenewa a depression, nkhawa, iwenso utha kukhala pa chiopsezo cha matenda amenewa. Tsono mu depression sitingaloze chinthu chimodzi kuti chayambisa depression ndi icho ayi. Umakhala mkumano wa mavuto osiyanasiyana omwe umayambitsa moto wa depression mu ubongo mwathu. Zili ngati mbewu, ngati dothi ndi nyengo zalola, mbewu ija imaphuka. pa chizungu timati a perfect storm ngati mwaphunzira kanthu kena mtsiku la lero pangani like ndi kuyika ndemanga zanu pansipa osayiwalanso kuwagayira videoyi anthu ena kuti tiphunzire limodzi zikomo kwambiri mwakoma nonse